ekene m unu ụmụnne m bụ ndị Igbo hmm? olu na Igbo ekene m unu hmm? ekene m aja ana Igbo kene mmụọ niile nọ n'Igbo kene mmụọ na-emere Igbo ihe na nke Igbo na-emere ihe ee eh? a sị na chi niile na-efo mana o nwere chi ka chi hmm? a sị na chi ọma na chi dị mma ga-adịkwara anyị niile Hmm? ọkwa mụnwa ka unu na-anụ olu ya Onyeka ọgụgụọ nne ya hmm? ekene m unu wee na-asị unu n'ụbọchị tata na ihe m chọrọ ịkọwapụtara bụ ihe metụtara ndị Igbo nke ukwuu hmm? ee anyị bụ ndị Igbo na-enwe ezigbo nlaghachi azụ ee dịka o si wee dị na dịka o si wee kwesị na ka ihe si eme na mba ụwa niile ọ na-eme ihe na-eme n'obodo a jụba ndị okenye n'eziokwu mana tata n'ala Igbo ihe na-aghọ ọ na-eme afụkwọzi ndị okenye a ga-ajụ o nwere ihe Igbo na-atụ n'ilu sị gịnị ee okenye anaghị anọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbụrụ mana ọ ya ka anyị chọrọ itinye ọnụ na ya ee echezọkwara na ọkwa maka ọdịnala Igbo ka anyị na-ekwu maka ya Ụzọ mmụọ ụzọ Igbo si efe mmụọ. Ngị nwa bụ onye Igbo, ị jụgokwa onwe gị ajụjụ, ị tụgokwa onwe gị mbọ sị ihe a na-eme n'ala Igbo, ntu anyị si ebi ndụ, kedu ihe mee na anyị adịghị esonye hụ mba ndị ọzọ? Even ọtụtụ mba ndị anyị ka mma n'arọ ọgụ ịtọ gara aga 30 years ago tata ha kazi anyị mma ka anyị agbapụ ọsọ mana anyị anaghị ajụ ya kedu ihe batara n'etiti igbo mere ndị igbo ji gbasasịzie na ihe dị n'ala igbo ma mmadụ ma anụ ekwekwuzi ịchịkọta ọnụ ndị Igbo nwere ike ịdị mmadụ one ma one bịakọta ọnụ tata sị ee na ihe gbasatara anị Igbo na ọ na-echu ha ụra ka um, etinye ọnụ na ya marụ ka a ga-esi gboo nya bụ mkpa ha ga-anọ ebe ahụ na nzukọ ahụ na-atụfughị oge na-atụfughị mgbe mmadụ ịbụọ maọbụ ịtọ ajụ na ha agaghị ekwe n'ihe ndị ọzọ na-ekwu na ha ga-eje jee dozie ọnọdụ nke ha hanwa ejekwa bido nzukọ nke ha na ọ hanwa bụ ihe ma ihe na-eme na ọ hanwa bụ ihe ma ụzọ ha ga-esi wee gboo mkpa ahụ mere ha ji wee bịakọtabu ọnụ na mbụ ha ga-anọkwa ebe ahụ mmadụ ịbụọ maọbụ ịtọkwa ekewapụtakwa onwe ha na otu ndị nke ahụ kewapụtakwarụnụ jekwakwa je fọmụkwa otu ọzọ ka a gabakwa n'ihu mana ụmụ ihe a na-eme n'anị Igbo anyị ada ajụ ajụjụ okwu ya ka m ji akpọ ndị Igbo niile sị unu bikonu dododo ee ka anya ruo anyị ana ka anyị nachiyata n'ihe ndị nna nna anyị ha debere ndị gboo ma ihe o ndị gboo dị ike ntọala ha debere bụ ihe anyị kwesịrị ịzọrọ ụkwụ wee gaba n'iru mana anyị gbaketara ụmụ ihe ndị a azụ na-achụ ofufe mba ọzọ ndị Amerịka bute nke ha anyị anarụ Ndị India bute nke ha, anyị anarụ. Ndị mm, Britain bute nke ha, anyị anarụ. Rome bute nke ha, anyị anarụ. Mana ị nene ndụ anyị na-ebi n'anị Igbo, o doo gị anya na anaghị aga n'ihu. Nke ka nke bụ na anyị ejigo aka anyị mee gịnị kwụsịsị ọtụtụ ihe ndị gboo debere. Mm? Anyị na-ebuzi mmemme anyị ebufe na mba. Ndị Igbo na-ejezi na mba jeje waa ji. Unu amakwa na ịwa ji n'anị Igbo bụ ekpere ka unu eche na ọ pati ka ọ bụ. Hmm? So na ndị Igbo amaghọ na ịwa ji n'anị Igbo bụ ekpere a na-enye mmụọ na sizin na o ruo mgbe o kwesịrị iru. Unu na-agụkwa Baịbụl ndị Izrel na-ajụ unu sị unu How can I sing the Lord's song in a strange land. Mana tata, ndị Igbo agụchago egwu niile ha nwere na mba. O nwezighọ nke ha ga-ewenata ụnọ. Ị nee anya n'ani Igbo gbaa gburugburu na ndị Igbo na-emebe ọfụma n'obodo niile mana akụ ha anaghị eru ụnọ. Kedu ihe ị ga-asị na ọ ya bụ ihe ndị Igbo ga-eji wee tuo ọnụ wee sị na ha bụ odogwu? berụsọ ma obere ego a ha ji ihe ọbụla ha na-eme ha na-apụta ife na ya mana ha pụtacha ife na o nweghị ihe ha ji n'aka ha ejighi ọfọ aka n'ogori wee karịa n'ani Igbo hmm? ọtụtụ ndị nọ n'ani Igbo nwụrụ anwụ akwaghị akwa ka m gwakwa unu n'eziokwu ọ bụrụ na mmadụ nwụọ n'ani Igbo na akwaghị ya akwa na ihe ndị gboo na-akpọ ya bụ gịnị aka na oghori ọ naghị abakwa ala mmụọ ọ naghị esonye ndị ichie ọ ya ka o ji adị mma na ndị igbo ga-abịakọta ọnụ kwaa ụmụnne ha mm? ọbụnagodi ndị nwụrụ n'agha nye ha ezigbo ọkwụkwa ka ha wee nwee ike baruo Ọ ụmụ ihe a socha n'ihe na-ebute nsogbu n'ani Igbo. Nke ka nke bụ na Igbo wekwuziri ịkwa ozu dịka ichi ọzọ. Mm? Chefuzie na ọ ụmụ obere ihe one ma one ka a na-eme wee dunaruo mmadụ ana mmụọ. Mana ndị Igbo bịazi debie n'ebe ọ ga-abụ onye mee ibie emeghọ ọ bụrụ na o meteghọ. e were akwamozu wee mere ichi ọzọ kedu ihe butere ihe ndị a anyị gbakụtara ihe ndị gboo debere azụ Holy Ghost fire agaghị enyere anyị aka back to sender agaghị enyere anyị aka ihe niile si na mmụọ ntu ahụ e si kọwara unu na baịbụl dịka e si wee kee ụwa abụghọ ka e si wee kee ụwa okike ụwa dị iche ntu e si wee kee ụwa dị iche ọ bụghị ihe ahụ unu na-agụta n'akwụkwọ ahụ bụ ka e si wee kee ụwa e kechara ụwa wee kee chukwu kechara ụwa wee kee gods and the goddess n'etiti n'etiti ụwa niile ọ ya mere ị fụ onye igbo ị marụ na onye igbo ka ọ bụ ị fụ onye china ị marụ na onye china ka ọ bụ ị fụkwanụ onye ọcha amerịka ị marụ na onye ọcha amerịka the gods are creating according to their species hmm? chi ha na-eke ha dịka chi ha dị ọ ya ka o ji wee dị mkpa na obodo niile ga-ana mee gịnị fee mmụọ chi nyere ha Mmụọ ahụ chi unu nyere unu si n'asụsụ unu na-asụ, ihe dị n'ala unu, ihe na-epupụta n'ala unu. Ndị Igbo bụ odogwu. Ndị Igbo bụ enyi mana taata enyi ndị Igbo bụ ka mbe kpụ wee na-eje be eze wee na-eti nna m eze akpata m enyi. kedu ihe unu ji wee gbakụta ihe unu nwere azụ wee chee na Holy Ghost fire ga-azọpụta unu ụmụ Igbo ka m na-ajụ ọkwa na ọdịnala bụ ụzọ mmụọ ebe ahụ ka anyị ga-esi nwee nzọpụta ebe ahụ ka anyị ga-esi wee dee ude o nwekwuozi ndị okenye n'ala Igbo ihe ga na-emebi n'ala Igbo o nwekwuozi ndị ga-asị ka ha bịakọta ọnụ ka e wee gboo mkpa dị n'ala Igbo ihe ndị a na-atụ anya ha na-achụzi bụ sọsọ ego ọnwụ wee karịa iberibe karịa arụ wee karịa ndị Igbo bụ ndị a ma na-edebe nsọ mana taata mmadụ one ka na-edebe nsọ n'ala Igbo o wee na-afịa ya ahụ anyị gbakọta ọnụ ka anyị dozie ihe ọ ghasa ụfọdụ anaghị ajụdị kedu ihe mere o ji aghasa Ọ na ya amaghọ tụọ atụmatụ ya ọfụma ka ọ gịnị? Ndị gboo, ihe niile ndị gboo na-eme ha tinyere ya na mmụọ. Ọ sọkwa ya ya bụrụ ịkpụ ụzụ, ịkọ ọrụ ugbo. Ọrụ ọbụla ndị gboo na-arụ, mmemme ọbụla ha na-eme, ha tinyere ya na mmụọ. Ọ ya mere m ji wee na-ajụ unu sị, unu eche na ịwa ji bụ pati? Ịwa ji abụghọ pati, ya ekpere ndị gboo na-ekpe wee nye mmụọ ka obodo wee dịkwa ka o si kwesị dị ihe na-emezi n'ala Igbo anyị na-ejezi na mba na-eje ajụta ese ee ọ dịzie ka a ga-asị na ya enweghị ee nke bụ nke bụ na Igbo akpọghọdị ihe ha nwere ihe o wee na-afịa ya ahụ ọdịnala bụ ụzọ mmụọ mmụọ anyị bụ ihe ga-egboro anyị mkpa ihe anyị na-agba n'elu agba n'ala agba n'elu agba n'ala Holy Ghost fire nke nwa nke nwa back to sender ọ gaghị egboro anyị mkpa ka anyị wetuonụ anya ala wee jebe n'aja ala mmụọ wee jebe na mmụọ nọ na mmiri ee Ihe ahụ a gwara unu na ọ ha ncha bụ ajọ mmụọ abụghịkwa ajọ mmụọ. Ọkwa mmụọ ga-enyere unu aka. Arụsị na agbara nọkwa ọdụ ka transformer a dọbara na community. Ị nwee ego i mee gịnị? Ị dọrọ waya nke gị dọba. They are the forces of nature. Ma ị chọrọ ma ị chọghọ, o nwere ike a bịa n'ụtụtụ ị na-amụke amụke mana a bịa na mgbede Ị daba ada, ị dị ka egu. Egu dị na nwata aka esie ya ike o ruzie n'okenye ọ daba. Nwee ndị ọ na-ebido n'ụtụtụ mee gịnị aka ama esi ha ike berụsọ ma na ha mere ihe e kwesịrị na ha ga-eme ha wee nwee ike wee nọdụtụ ọfụma ekenekwa m unu na unu ịnụ onu m a sị na ụzọ ọdịnala ka anyị ga-eso owu anyị wee nwee ike wee gboo mkpa anyị nwere ee ọdịnala bụ ụzọ mmụọ o nwere ihe dị njọ n'ịnachigha n'aja ana anyị si na ya o nwere ihe dị njọ n'ịnachigha n'agbara e nyere anyị ee ee o nwere okwu a na-aba a na-ekwu a sị na mmụọ ndị na-asụ n'onu ndị ka ezi ka mmụọ ebe unu ga-esi na-asụ n'onu unu unu ejebe na mba ọzọ jee ka unu sụba asụsụ mba ọzọ igbo bụ enyi mana ajụjụ bụ Igbo ọ ga-anachighatazikwa n'enyi ha bụ ekenekwa m unu sị ọmaka mekwara unu hmm? eji m n'aka na ya bụ ije na ya amalite gị n'eziokwu eziokwu na Igbo ga-adị mma asị m unu nke onye chikwa ya zere mana ka anyị jisi n'ike ka anyị wee ruo ma weghachitekwa ike